Paper Two, 2014, and Cluichí Cumhachta are powerful games. Cúlra, Background, Is í Tuath De Danann na síóga maithe. Tuath De Danann are the na síóga. The síóga are kind of fairies and maithe are good. Tuath De Danann is an old kind of the tribe, an old Gaelic tribe.

He is sár-draoi is a sár is great draoi is a wizard so he even is is a great wizard of Tuatha Danann. A máthair so Rosemary's mother is even is here. Mharaigh na fobhrí í, the fobhrí killed her. Fairy to Kill. Is gnáthpháiste í Rosemary ar an saol seo. ar an saol seo on this life or on this world, Rosemary is a ordinary child. Tá sí ina cónaí lena tuismitheoirí she is living with her parents lena deartháir Ruairí with her brother Ruairí agus lena daideo and her grandfather. Níl bua na draíochta ar a cumas go fóill aici. Níl bua she hasn't got the the advantage or the.

kind of the ability as well yet deir na síoga maithe the good fairies say to her go gcaithfidh siad na buanna sin a mhúineadh di say that go gcaithfidh siad that they have to go gcaithfidh siad they have to na buanna the skills those skills na buanna sin a mhúineadh di to teach her sa slí in the way go bhfaighidh sí an lámh in uachtar ar Chaitlín, go bhfaighidh sí, that she will get an lámh in uachtar, the upper hand, ar Chaitlín, on Kathleen. Sárdhraoi, sár again, draoi, wizard, an excellent wizard, of the Fomorians, is Caitlín. Ar an saol seo, in this world, is gnáthbhuachaill é, he, she is an ordinary boy. Ar ndóigh, ní thugann sé Kathleen air féin. Also, anyhow, Kathleen doesn't look herself, himself. Tá píosa de Lia Fáil in a sheilbh, he has a piece of the Lia Fáil and Lia Fáil is an, it's kind of an old Gaelic mythology, it's an old rock from. Irish ancient into Irish mythology, ok? I think it means stone of destiny. So he's a piece of the stone, ina sheilbh, in his possession. Is cloch dhraíochta de chuid Tuatha De Danann é an Lia Fáil. Oh yeah, here it is. Is cloch draíochta, it is a magical stone, de Tuatha De Danann, of the Tuatha De Danann, is the Lia Fáil. Sa scéal, éiríonn Rosemary an-ceanúil ar Chonall, in the story,

NB, Nota bene, Is í Rosemary atá ag insint an scéil anois, It is Rosemary who is telling the story now. Ba bheag nár thit mo shúile as mo cheann, My eyes almost fell from my head, nuair a chonaic mé an teach, When I saw the house. Bhí sé cosúil le caisleán, It was like a castle. Labhair mé isteach i gcallaire agus sheas mé siar, I spoke into the speaker, callaire is a speaker, agus, and I stood back, sheas mé siar.

Chuamar ag snámh sa linn snámha, we went swimming in the swimming pool, ar dtús, at first, agus ansin, and then, d'imríomar peil san uisce, we played football in the water. Bhí m'aghaidh tinn ó a bheith ag gáire, my face was sick, or sore, for tinn, ó a bheith ag gáire, from laughing. Ansin, then, bhí cluichí leadóige againn, then we had a tennis game. Nuair a bhí tuirse ag teacht orainn, when tiredness was coming on us, tháinig duine isteach le ceapairí, a person came in with sandwiches. Brioscaí, tae agus sú oráiste, biscuits, tea and orange juice. Le linn an bhéile, for the duration of or during the meal. D'imríomar cluichí fichille, we played games of tennis, or chess. Ah, Rosemary, arsa Conall liom, Rosemary, Conall said to me,

Nach cuma mura, nach cuma mura féidir linn an bua a fháil le chéile, isn't it, isn't it bother you that we weren't able to get a win together, or maybe it means there that I wasn't able to beat you, but I'll have to check it up. Imrímís cluiche eile, we'll play another game, mar sin, agus déanfaimís iarracht mhór an bua a fháil ar chéile, and we, yeah, ok, we'll play another game together, and mar sin, so, therefore, ok, eh. agus déanaimís iarracht, we make a big attempt, iarracht is an attempt, an bua a fháil ar a chéile, that one person will win, ok? em. Arsa mise ag iarraidh dea-ghiúmar a chur air arís. Eh said myself ag iarraidh dea-ghiúmar, ag iarraidh is wanting dea-ghiúmar is like good humour a chur ar ais arís, to put back good humour again. Déanaimís sin, we will do that. Aye, we will do that, arsa Cónall. Said Cónall, cad faoi chluiche ríomhaire? What about a computer game? Tá cúpla ceann nua agam i mo sheomra. I have a couple of new ones, cúpla ceann, nua, couple of new ones, agam. I have a couple of new ones, in my room. Cinnte, of course! a d'fhreagair mé, cé nach raibh fonn orm cúpla uair a' chloig a chaitheamh os comhair os comhair ríomhaire, cé nach raibh fonn orm, cé nach raibh, even though, fonn orm, a desire, there's no desire on me, even though there's no desire on me, cúpla uair, a couple of hours, on the clock, a chaitheamh, spent, os comhair ríomhaire, in front of a computer. Ní raibh mé cinnte go mbeadh Cónall róshásta dá mbeadh an bua agam, I wasn't, ní raibh mé cinnte, I wasn't sure, that Conall would be too satisfied dá mbeadh if I had an bua agam if I had the victory an bua the win of the victory Chuamar go dtí seomra Chonaill we went to Conall's room An nóiméad a leag mé cos ar an gcairpéad bhraith mé leoithne ghaoithe the the minute I I placed my foot on the carpet I felt a a a breeze leoithne gaoithe it's kind of like a breeze

ar sé, he said, agus é ag fós ag stánadh orm, and him still ag stánadh, staring, at me, a shúile ag meádú, a shúile ag meádú, his eyes increasing, agus iad ag éirí dorcha, and them becoming dark. Tá seod agam, I've, I've a jewel. Ar mhaith leat í a fheiceáil, would you like to see it, a Rosemary? A, a, cinnte. Oh, a, of course. Más mian leat, if you wish, í a thaispeáint dom, if you wish to show it to me, a dúirt mé, I said. Thóg Cónall amach slabhra órga a bhí faoin T-léine, faoina T-léine, eh, Cónall took out eh a gold eh slabhra, kind of like a bracelet, ó a bhí faoin T-léine, that was under the T-shirt, under his T-shirt. Bhí eochair bhídeach ar an slabhra, there was a eochair is a key and bhídeach is tiny, there was a tiny key on the chain. Chuir sé a lámh timpeall, slabhra is a chain, not a bracelet. Chuir sé a lámh timpeall ar an eochair, she, he put his hand around the key go docht, Farmleigh, ar líonadh an seomra le fuaim uafásach 'the room filled with a horrible sound'. Is ansin a bhuail an borradh brain lofa and it was then when a bhuail, is to hit, an borradh brain 'the horrible or sickening brain lofa rotten', when the sickening rotten an borradh is a smell, when the sickening rotten smell hit. a bhí ag teacht ó Chónaill, I was coming from Conan. Mo shrón, my nose. Bualadh cat, a cat smell. Um, I don't know, does that mean a smell of a cat or it was, it was cat as in it was terrible. Má bhíonn bualadh cat ó dhuine is comhartha é sin. If there is a cat smell from somebody it is a sign, um, Is é is comhartha é, or is a signal, comhar is a signal é sin gur fómharach é, that he was a for, he was a, what's their names again, a foreman, that he was a foreman. Níor dhóigh liom gurb é Conall, I didn't think it was Conall, I, níor dhóigh liom gurb é Conall Conall, I didn't think that Conall was Conall, I, i.e. that he wa, he wasn't himself. Ba í Caitlín, ba é Caitlín é, it was Caitlín, Draoi uile cumhachtach, uile means all, UILE, cumhachtach is powerful, draoi uile cumhachta, the all powerful wizard of the, Fomhórach. Tá tú an-cosúil le do mháthair, Rosemary. You are very like your mother, Rosemary. iníon le hAoibhneas Sár-Dhraoi, daughter of Aoibhneas Sár-Draoi, great wizard of Tuath De Danann, arsa Conall go searbhasach liom, said Conall go searbhasach severely to me. Is trua liom go bhfuil orm é seo a dhéanamh, it is is trua liom, it is a pity go bhfuil orm é seo a dhéanamh, that I have to do this. Chas sé timpeall chun an tarraiceán, he turned around to the tarraiceán, to the furniture. Thapaigh mé an deis, I seized. Thapaigh mé an deis, the opportunity. Agus theith mé, and I fled. Ach osclaíodh an doras i m'aghaidh, but the door opened in my face. Agus leagadh chun an urláir mé, and it knocked me to the ground. Rinne Conall gáire. Nuair a d'fhéach mé thuas cé a bhí so Conall made a laugh. Nuair a d'fhéach mé suas, when I looked, cé a bhí ann, who was there, ach mo Dhaideo, but my grandad agus mo dheartháir Ruairí, and my brother Ruairí. Ok, let's have a look at the questions. Cén fáth nach n-aithnímid Tuath De Danann nó Fomhóraigh ar an saol seo? How come we don't recognise Tuath De Danann or na Fomhóraigh in this world? Ar end this life. Céard í an scil atá ag le foghlaim fós ag Rosemary? What skill does Rosemary still have to learn? Luaigh dhá rud in alt a haon a léiríonn go raibh Rosemary sona sásta léi féin. Mention two things that Rosemary mentioned that shows that she is satisfied with herself. Conas a bhí fhios ag Rosemary gurbh fothrach é Conall? How do Rosemary know that Conall was a fothrach, whatever he is, those things?

Ligim orm, I pretended. Ligim orm gur cuma liom, I pretended gur cuma liom that I didn't care. Nuair a fhágtar ar lár san imirt mé, when you left me, or nuair a fhágtar ar lár, when I was left in the middle, and you can look down here for your other clues, nuair nach roghnaítear mé, when you didn't pick me, or when you didn't choose me. san imirt, san imirt mé, in the play, or in the game. Deirim gur fearr liom suí is féachaint, I said that I prefer to look and watch. But to sit and watch. Is nuair ná hiarrtar amach chun rinnce mé, when I was asked out to dance, tarraingim chugam gothaí mo nighe, tarraing, I, tarraing is kind of like I, I drew to me a gothaí moine, a kind of a, a gothaí is kind of like a, a look.

Luím ar mo leaba, I lie in my bed. Fós ag fuirseadh le mo chéard scairt, still waiting, fuirseadh, ok, le mo chéard scairt, for my first romance, searc is a kind of romance. Is rincaim go rúnda and I silently dance for the night. Leis an té, leis an té is kind of the guy. Leis an té a bhfuil a ainm breactha, with the person whose name is already wrote, basically saying. It's meant, it's already meant to be. Ar chúl mo scáthán, the back of my, eh, mirror. Samhlaím go mb'fhéidir fós go dtiocfaidh cárta Valentine. Um I still hope, or I still imagine, go mb'fhéidir fós, that still maybe, there might be Valentine card will come. Um the last one, this one here, Capall an Béal Dorais. Sa chúlghairdín de theach glas scoite,

in the neighbours' béal dorais is next door neighbours', in the next door neighbours' to me Thángthas air ar chuibhreas na coille, he he came a chuimhneamh ar chuibhreas is the edge of the forest na coille, he came from the edge of the forest é a scaoilte chun fáin ag a únaer scriosta, scaoilte released to the wild ag a únaer scriosta, from his, from his owner, from his, from his, scoite, scoite is cut from means cut in order, agus ar shiúcra na cruinne ní thiocfadh sé chugat and for the na cruinne the world's sugar siúcra na cruinne ní thiocfadh chugat he would not come to you é ag crúbáil ar an talamh him pawing on the on the ground is ag seitreach lag and him whining

Agus my neighbour thought of a trick, a chleas, ina ghairdín chroch sé scathán millteach in his garden he hung a millteach is massive or huge, a huge mirror and agus mheall sé ón gcapall a shean féinmheas agus mheall sé he, mheall is to.

Two reasons why, Cá bhfios dúinn? How do we know that the, the, the horse in this one here is ar fonnadh anois, kind of ar fonnadh, is happy now. Two reasons. Conas ar, conas a chuir fear na seifte, how did the resourceful man, conas a chuir an ruag ar uaigneas a bhí ar a chapall, to kind of get rid of,